nacha ya ohu ayọla m na ahụ na shejila ọnụ n'otu nke fe oru ukwu ndị achịme mgbọdụ ijoro ole shi ejere m ọzụzụ ayọkwana m elee ke nnụ rifọrọ nyenu m nyenu m nyenu m m rie nyenu m ya ugbula ka ọnụ rị m nkọ m erima ya erima lekwanụ ha nzu ala nọ Iweala m nna ọkwụrụ o amara na m nnoge shi mgbọdọ ee daa iwe ara ọwa ọkwụrụ nwanne pụrụ ha ọkwụrụ gị la mma anyị amarana ebe eji azụ ọkwụrụ anyị amarana kpa eji esi ofe ọkwụrụ akụzirila anyị ịhụna ke taa ee ọwụkwa kpa eji esi ofe ọkwụrụ o ọwụ kpa ị ga-eji were mmiri ọkwụrụ jee lee onwe gị chineke e, ụkwụ m ụkwụ m o mepere emepe nna nnọọ kpuchie kpuchie kpuchie na-egbula m ebe ọkpọ m eche ekpuchi akpụ m eche akpa ochi lekwa ọkwụ- lekwa ọkwụrụ ekwa asị mma bat- anyị badarịkọ ala nwantị wala kpa nwere ike iji eji mmiri ọkwụrụ o, mmiri ọkwụrụ ị mara ihe natural remod- remedy ji magbuo onwe ya mmanwụ ee ọ ihe ndị ahụ ị- na around you ihe nọcha akụkụ gị n'ime kichin gị ihe n'ime ahịa ka ị gaje maga ahụ nga enusara ọkwụrụ eji enusa ya enusa ịhụ na ka m pụara ime ya ka m si chịrị ka pụa chimaba kụziela anyị kpa anyị ga-eji eji mmiri ọkwụrụ lee onwe anyị maka eni ya nọ nga ọrị mpekele gị chọrọ ime ya na ị ga-eji ọkwụrụ 200 naira eme ya saa ya ezigbo mmiri safụ ya saa nụ ya ugboro atọ anọ nre mma ha kwesị gị saa ya mmiri ọwụ nene ọ maka gị safụ dọtị anyị ejeghị isi ya ọkụ isigbuo jems na ihe ndị ọzọ a ga-eba ya aba gị sachaa ya mmiri safụ aja niile nọ ya safụ dọtị niile nọ ya gị ewere mma gị gbutuo isi ya bija ya mebi bia atọ anọ Iweala bija ya kpa ahụ pakụrụ ozukọ onwe niile wee gaa ya ime jọgụ gị ihe ahụ nnụ kpọrọ jọgụ bịa were ezigbo mmiri rị ụcha gbaiga ya ime mme ya anya asụ na mgbe ọ ga-arị mma ịṅụ ya aṅụ wụ ụtụtụ echi gị ahafụ ya ya famenti for one day ọ rịla mma chi na-abọ ga-adaru ala rie nka mmiri ọkwụrụ gị ṅụọ ya bifo gị erimari ihe mbụsụ gị baga afọ ụtụtụ wụrụ mmiri ọkwụrụ onye ọma ọ mara mma ha rie ahụ ee iji enwe mkpachi nkọlọ a nnụ kpọrọ ya sore throat ọkwanụ cough Iweala ị ga na-ekwu gaba akpịrị a na-akpachi gị lekwa ihe ị ga na iji Iweala ọ wụ ihe eni ya ya relivuo gị the soreness nọ gị akpịrị ozugbo ozugbo o jile egbula oge echeala mgbe anyị kwere ukwe mgbe ahụ anyị wu ndị kwaya ekwechara m ukwe kpa ekwa eme m onye isi ụmụ mmeri lekwa ihe m ji tụọ olu m wụ ụkwara ehe kpachi m ọkwụrụ ị bicha ọkwụrụ ga-eti ya mmiri hafụ ya chi bọọ ga-ewere ya gbara ya otu kọpụ ṅụọ ihe mbosi gị aba gị afọ mmiri ọkwụrụ ekwa ọ mara mmenye ụnya mmanụ onye ọma ka ahụ ke mbosi enwe ụdịrị ụkwara ọwa ọ ga-ekụgbọ gị ya nụ uru ọzọ ị ga-eri anyị ime ọ wụ nene

ị hụna ya nị shahe mmiri ọkwụrụ arụ karịrị akarị ndụ nga a ga-esi ma na gị anọ ga-esi ihe ke ya wụ nene onye ọma ụzọ ọzọ ị gakwa iji mmiri ọkwụrụ nyena onwe gị aka ee hmm. ị hụrụ your immune system eji m ekwu ihe mgbe ọbụla boost ma your immunity nyemana ya aka ọ wụkwa mmiri ọkwụrụ maka o nwere vitamin C o nwere antioxidant properties karịrị akarị ya ọkwanụ ha abụọ eji akwali immunity anyị enyekwala immunity anyị aka edifendịkwa ọrịa ba anyị ahụ ya akụ ya otu ọkpụ goolu ya akụ ya ọkpụ goolu abụọ kụpịa ya anya kụfụ ya ahụ anyị onye ọma ọkwa ọkwụrụ mmiri ọkwụrụ ị bara nnọọ gị baa ya ịwọala ụtụtụ echi ya arị mma gị aṅụma ya enwe ndị sa enwega shortage of blood enwe ndị e anemia oke emena ị ga-eji mmiri ọkwụrụkwa tritie ya ị hụna nị maka vitamins eh, minerals nọ n'ime ri ahụ gị chọọ eh, magnesium ọ na ya gị chọọ vitamin a ọ na ya gị chọọ vitamin c ọ na ya ya wụ ihe ndị enyena anụ ahụ aka ya na-ebiudi nịnị red blood cells mmiri ọkwụrụ mmiri ọkwụrụ ndị ọma mejem ọnụ nnọsịkwa ngụrụ jema ndị eze mejem ọnụ nnọsị ngụrụ jema ahịa n'ime ha eni akarịrị akarị e nwere ndị nwere ọrịa shuga e nwere ndị ọ ji arịa ndị nga nwụ eji m agwa ndị mmanụ were mmiri ọkwụrụ ji eme nịnị gbachime ọrịa ihu maka ọ ga-enyena gị aka na-ereduzu shuga level n'ọbara gị were ya mgbe ọbụla ị ma i ji enwe diabetes enwega ọrịa shuga were ya ji na kọntrol ya onye ọma ọkpọ ha m ọnụ taa nnụle anya nna hụcha chi ejima n'ebe m nọ maba gbafụkwana ya ọsọ ndị nze na ndị ọzọ igbo ndị mara mma echi nta biko nụ chebirinu m owere nchi ị nụna daa nna echefukwala sị nwere infection afọ okpega gị ọkụ afọ gị omega kwurukwuru ele ekpe ochie mega gị akara